Ogbunike kwenu Ogbunike kwenu Ogbunike kwezuonu ee Igbo amaka ee omenala na ọdịnala Igbo amaka mana m na-atụnye unu nwa obere azụ maka na nsi olu omenala igbo bụ ka ndị si eme omenala bụ ife ị na-ewelite dịka ee eze enugwu ukwu Chief Ralph Ekpe wee jee n'obosi wee welite ndị ọgbọ ndị obosi abịaruo 80 years gbasị na akpọpụgo gị na nkwụ ụtụ obodo ndị a na-ewelite onye bụ omenala ọdịnala bụ ọtọrọ n'ala maka na ọdịnala na ọ bụ ike ọdịnala igbo na mbụ na mbụ ndị nna ndị okenye ndị chị ọfọ ndị chị ọfọ ekwudoro mfa tupu ime ọdịnala ma ọ bụ ịbụrụ dibịa ma ọ bụ ịbụrụ aka ji ọfọ anyị akụrụ ọfọ akụrụ m ọfọ n'imo steeti ka m sara dibịa 1984 etu esi ama onye bụ dibịa dibịa gwọrọ onye kpata ụgbọ agara ji wee dị na dibịa n'ala Igbo nke anyị ya akwụsị maka na ihe anyị bịara maka obubu ee, ebube Ogbunike ebe ọ bịara maka obubu ee, ebube Ogbunike na Ogbunike adịgo mma na mma bịa nwee aṅụrị ana m agwa ndị ọdịnala maka na ọ unu bụ isi ọnọdụ anyị nọ taa wee wụzia ndị omenala ọ unu bụ isi tupu ndị ọdịnala esobe unu ọ unu bụ isi ikwu omenala na ihe niile ọ maka ọ unu ji aka ọ unu na-agwa mmụọ ọ unu na-agwa na Ogbunike okwu wepụnụ aka n'ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ unu emeziri ugo arụsị unu ewezina arụsị mee wayo maka na arụsị ọbụla unu amara etu esi ekwe arụsị ọ gịnị bụ arụ kwụsị ka m kọwaa ya ọfụma ka unu wọta ya taa arụ kwụsị bụrụ mgbe gboo mgbe enwere polis mgbe enwere judishiari mgbe enwere amị mgbe enwere gọọmenti ka obodo na-eje egbo ndị Ada maka na chọrọ ngo oru ka awakpo obodo awakpo obodo egburu obodo ahụ egbuchi enyi ele ndị niile ba ma ekene ba ba aka ha jide ala emekata ihe emekata ihe ndị igbo amụrụ ihe eme e wee sị ka emee arụ kwụsị ala bido kwebe mmụọ dị iche iche kwebe Ogwugwu kwebe Ngene kwebe ibe niile mmụọ na-echekwa obodo niile ọgụgụ duru onye dị onye mmehie ana ejide ya wee nwee aja ana maka na ọgba ọsọ adịghị agbanarị ekeke etu ọ bụla isi na-ebi etu ọgba ọgba ọbụla isi na-eme ibe ọbụla i mere ọgba ọsọ adịghị agbanarị aja ana ọ na-abịa na mberede mgbe ịtụwara anya etu ọ ka esi wee weta nwoke weta nwaanyị wee gwa arụsị ihe bụ ndị mmadụ si na ohere gozo ya arụsị nwaanyị enyi mmadụ na ala mmadụ bụ mmụọ dịka chukwu ọ bụ bụrụ ikuku ndị aka ji ọfọ dozie na onwe unu dozie na alụsị unu dozie na ife niile maka ife unu na-eme ndị obiri ọ dị ike ana m arịọ ndị igbo ego mkpata a na-akpata sọpụrụ nne gị na nna gị ego mbute maka na ife m na-ekwu ife a ndị Igbo metụtike n'ọnụ ndị Yoruba nwere uche ndị Fulani nwe ọka ma ọ gbawanụ ọbụna ụfọdụ ebe ndị French wee chịa Naijiria over thirty years ọbụna ụfọdụ ndị Yoruba ebe na-adebe ndị ndị ndị Igbo akọ okenye ọnụ akọta okenye ọnụ ma na-eme ihe nyanwụ n'ahịa n'ahịa na-akwado ihu olu ka ndị Igbo metụta n'ọrụ ka ihe otu kene akọ na uche ndị Igbo nwere uche ma fe gbara akọ ọ metiteke n'ọnụ na soshal midia ọ metiteke n'ọnụ n'elu ụwa niile ọ bụ ome ị kpata ego nyere ụmụnne gị aka